Ntutu bụ mma nwaanyị maka na okike chọrọ anyị mma wee nye anyị abụbụlụ isi mana ndị ilo anyị emegidego na-emeghe anyị na ntutu anyị na anyị bịakwuzi kpọọ ya asị wee sịzie na ntutu anyị adịghịzi mma na ọzi iwere ihe na-akwanye n'isi maọbụ na-ete m nke nwa bekee butere anyị n'isi o wee na-egbuzi abụbụ isi anyị ị fụzie ụfọdụ n'ime ụmụ nwaanyị anyị ntutu ama adịzi fa n'isi maka na e tekatago ife a na-akpọ relaxer tekata tekata o wee gbuo ukwu isi na ntutu enwezi ike ikwudote neenụ fụ ụmụ nwaanyị anụnwa dị n'ife onyonyo anụnwa hmm? i nenesịa fa nene ntutu fa ị fụ na mma nwaanyị dị na ntutu isi ya na ụmụ nwaanyị ụmụ Igbo bụ sọ mma wee were ohere a wee na-alụtụ aka na ụmụada anyị mkpa ọ dị ka anyị nachitakwanụ na abụbụrụ isi okike nyere anyị hapụ ife a na-akwanye n'isi bụ wigi a na-ekpu ekpu maka na anyị kọọlụ unu ebe wigi a si onye ọbụna e were ya tụfuo maka na ọ na India ka e si ebubata ya and a na-eji ntuturu isi fa jee gọsịa na mmụọ be fa a gọsịa fa ebupụtazi ya wee were ya wee kwaa wig na-elesi anyị anyị ewere ego anyị wee goro ife a gọlụ na mmụọ obodo ndị ọzọ ụfọdụ oge anyị na-ayaba ọya dị iche iche ọ bụrụ ife a gọnyelu n'ime wigi anyị na-ekpu n'isi nye ụmụ nwaanyị Igbo nenekenenụ ntutu ụmụ nwaanyị a dị n'ife onyonyo a ọ bụ na ọ bụrọ sọ mma nwere onye ọ masịrọ ka ntutu ya dị otu a maka na ị bịa na-ete relaxer o gbuzie ntutu gị ị ga-enwezi abụbụrụ isi buru ibu malụkwanụ na ntutu anyị bụ ka chi si kee ya natural otu a ka okike si chọọ ka anyị si na-adị wee nye anyị ụdị ntutu a maka ọ bụrụ na ọ chọọ ka ntutu anyị dị mụrị mụrị mụrị too ogologo ọ kaala ikenye anyị ya mana nke o kenyere anyị anyị kwesịrị inwe afọ ojuju chekwaa ya e nwegasịrị ude dị iche iche i nwe ike na-ete n'isi ntutu ga-abụrụ sọ mma hmm? dịka ụmụ nwaanyị a ndị a dị n'onyonyo ụmụ Igbo ụmụ nwaanyị Igbo ndị Igbo onye ọbụna binienụ anyị ga-achịkọrọ ife e butelụ anyị wụfuo maka na ọ baghọrọ anyị uru anyị ga-ewelu nke anyị chekwaba ya chukwu anya ọfụma o nwee onye mụtalụ ka esi edozi isi ọ kpọtụrụ anyị n'igwe anyị akpọpụta ọ bịa kọwaa ka ụmụnne anyị mụta ka fa ya-esi na-eme edozi isi fa ka ọ dị ogo dị uju dị nwee ugwu n'anya hmm? anyị na-ayọkwa ụmụ nwoke anyị sị biko kwadonụ anyị na na-ejekwurunụ ụmụ nwaanyị anyị ndị bu ntutu fa ka chi fa si kee fa unu ejezina na-achụgharị ndị kwayiri wig maka na ọtụtụ oge ụmụ nwanyị na-esobe ndị a nụnwa na-achọ ịkọpịta ihe ndị ọzọ n'ihi na ụmụ nwoke anyị bịa ha na-ene ụmụ nwanyị ndị bu wig afụ anya o nwere onye ga na-ene fa anya maka nwaanyị chọrọ ka nwoke na-ene ya anya nụ hmm, admire ntutu ya mana mgbe anyị pụtazi ụmụ nwoke anyị hapụ anyị enetuo ụmụ nwaanyị bu natural hair anyị na-achụgharị ndị kwanyelụ nke nwa bekee ọ na-abụ ife mwute biko nyelụnụ anyị aka ụmụ nwoke ụmụ igbo hmm, ka anyị wee bie dịka okike si wee kee anyị wee bulu ntutu anyị hmm, dobe ya ugwu kpaa isi mee ya ka ọ dị mma ife a ka anyị na-akọwapụtanụ bikonụ anyị ga-anachite dịka okike si kee anyị chekwa nke anyị hapụ ị na-ego ụmụ ife a anyị na-ego na-akwanye n'isi maka ọtụtụ oge na anyị na-aya arụ sochatakwa n'ụmụ ihe anyị na-akwanye n'isi maka na ị marọ ebe e si bute wig i tinye n'isi ị marọ ife e megasịrị n'ime wig a tupu e lesi gị ya maka na mmadụ aga anụ eji ego ya golukwu ife ga-ayị ya ọya ife ga-egbu ya egbu ọ kwanụ na ife anyị na-akwado ka anyị chekwaba nke anyị jikọta nke anyị kwado nke anyị otu a ka okike si wee dobe ya ka anyị wee bie ndụ dịka ndị ọdịnanị Igbo otu kwesịrị ekwesị